ndị be anyị ndị Igbo ekene m ụnụ ụnụ apụtasịa kele nke na-emenụ kelenụ ka eke si anya anwụ ndị be anyị o nwere ife m nene kịta asị na eze ndị Igbo na South Africa ka ọ gịnị ee asị na anụ m ife na ejikwo na enyi Ifeanyị Ubah na ọ ya-aturn Nnewi to Orsu Ihiteukwa ka Orsumoghu ya na ife a na-eme na Orsumoghu ya eme mekwuo ụdị a melụ n'Ihiala eh, ndị be anyị a sị na onye a wụ eze igbo ụdị akparamagwa ya emego m ife a na-akpọ eze igbo awụghọ n'ana igbo aha m achọzi ya ọ gwụzie m ike na-ejikwa enyicha Ifeanyị Ubah na ọ ya-aboil nnewi unu nechaa anya n'okwu ọnụ ahụ unu afụ na onye a wụ onye nwelu scores to settle with ndị nnewi onye a nwelu scores to settle with ndị nnewi ọ bụrọ Ifeanyị Ubah ka ọ na-achọ onye chọlụ nnọọ ka o mebie ọ likeghọ ife ka na-eme na Nnewi ị ma na ọ individual eh, arrangement ọ bụrọ government support ife na-eme na Nnewi ọ bụrọ sọ na Nnewi ka ọ na-eme ọ na-eme n'ọtụtụ Igbo land ụdị progress a na-enwe onye a sị na eze ndị Igbo ọ nọ South Africa wee chọọ ka ọ mụnye ọkụ na Nnewi anyị na-ekwu na ife na-eme na Orsu Ihiteukwa nke wụ na nke nyụwagolo ọkụ ọ dị m ka ọ nyụgo ọkụ kịta nke banyere Ihiala ma Azịa na Anambra na-emebisi ife anyị na-ekwu na anyị na-ekpe ekpere ka ụdị ife ahụ ghara ịdịzi ọzọ ka ọkụ gbanyụọ onye a na-achọ ịmụnye ọkụ onye anọghọ Naijiria na o kwuo ye ka ndị ọjọọ gee ya ntị ka ha jiri ya lụọ ọrụ ụnụ afụ na ndị a na-akpọ eze igbo o teena m ji ekwue anyị ekwesịghịzi ịna-enwe eze igbo awụghọ na ana igbo anyị asịkwana m na-agba ndị eze igbo mgba ọhọmma umelu mana ụdị omume na-esi n'ọtụtụ ndị na-aza eze ndị igbo apụta Ifeanyị Ubah aha m agbachitere ya ọ wụ na o nwere nsogbu o nwere ya na IPOB ha nwa ma Ifeanyị Ubah a na-ekwu okwu e wụ onye nwụgoro anwụ ọ dịghọ ndụ kele ife ya-emekarịcha mmadụ n'ụwa awụghọ ọnwụ ọ wụ ife ebe ọ na-akacha njọ ọ wụ na mmadụ anwụgo ị sịkwazie na e nyie ya na ị ya-amụnye ọkụ na Nnewi ife ọ na-ekwu ewu ka ndị miscreants nụ ife ọ na-ekwu onye nwa nke ya gaa na ọmọzi ife a na-ekwu ọ nọghọzi ndụ ị bịazie ka ịmụnye ọkụ na be na Nnewi a sị m kwuo gị wee eze ọ ya adịrị gị mma ọ ya adịrị gị mma o nweghị onye na-asupport Ifeanyi Ubah ebe a ekwetara na ife onye metala o bulu ọ na o nwe scores ha ma ka a si esettle mana ịbịazie ife a na-echeta m ife asị ime n'agha mgbe agha na-agwụ asị na agha agwụcha na ndị army wee ju akụkụ Nnewi wee sị na ha ya emesasị na ha ya na ha ya eclear ebe niile e wee sị otu okenye na Nnewi bịakwute ha wee sị ha o maka na Ojukwu wụ onye Nnewi ka eji wee kwu ife ha na asị na ọ nyanwa lead Biafra ọ ndị Nnewi niile bịakọnyere ọnụ sisi nwee Biafra Ojukwu ọha ofu onye na Nnewi Nnewi ka ya na-akwari ugwu ru echi mana Ojukwu wụ ofu onye i jiri maka ofu onye ife nwa na-asị na o mere chọọ ka ị burn down the whole Nnewi ofu elder onye ihi onye igbo wee gwacha onye okwu onye a wee sị mba na okwu dị n'ife a so ị chọrọ iji maka Ifeanyi Ubah ka ịmụnye nnewi ọkụ ọ nya adịrị gị mma unless na ị nwere nchegharị ọ nya adịnata gị mma gụ na-akpọ onwe gị eze ọ nya adịrị gị mma unless na ị nwere nchegharị onye nwụrụ anwụgo mgbe ọ dị ndụ o nwekwa ife i kwuru ọ wụrụ na i kwuru ị ka abịa challenge mụnwa aha agbachitere Ifeanyi Ubah dịka m si gwa ụnụ aha m agbachitere ya mana ọzi mmadụ iji maka ofu onye a sị aha eji maka gịnị nwa ghafuo nwa na mmiri aha eji maka oke sụnye ụnọ niile ọkụ ofu onye ka iji bịakwa anyị na-ekwu ka anyị gbanyụọ ka anị igbo dị cool etu o si adị na ife a na-eme n'Ihiala Azia area ahụ na ya achọghị ife a na-eme na Orsu Ihiteukwa n'Imo na ya achọghị na-achọ ka ana igbo gbanwụọ maka ife niile a na-eme na-eme a na-edistract anyị ndị na-ewere material na-ewolu nya ka mmadụ chọrọ ka ọ mụnyekwa ọkụ ebe ọzọ biko na ọ ya adịrị onye ahụ mma ihe eji maka ofu onye mụnye ebe ọwụna ọkụ etu a ka esi na-ebugharị na news na a ya-akwa mana mụ na o nwere mgbe ndị chọrọ ikwe kara o nwere mgbe ha kara ha ejikwe mgbe ahụ ruo akwawe onye eburukwasị ebe a ndị be anyị biko nụ anyị achọ ka mkpọtụ na-adịkewe anyị na-achọ nsogbu nsogbu nsogbu nsogbu eche na ife anyị na-ekpe wụ ikpezi biko nụ asịghọwụ na Ifeanyi Uba mere ife dị mma ma ọ ife dị njọ mana ife na-akọwa Ifeanyi Uba anago Ifeanyi Uba ebe a ya-enie wụ na be nna ya ana obie ma wee bọọ ana ọ gbatalụ Ifeanyi Uba anago kedu nke wụ ịbịa mụnye ọkụ na Nnewi ịbịa sị ọkụ gbawa Nnewi